Agus arís tosaithe agus cúlaithe ag malartú, Donncha Gilmore i measc na dtosaithe, Ethan Doherty babhta amháin eile, Shane McGuigan agus Jason Foley á fhaire sin ach ní raibh Larry teann go leor an chéad scór aige Shane McGuigan. Sea, agus bhí nóiméad ciúinis roimis an gcluiche chomh maith. Brendan Rogers lasmuigh den stua, an ceann sin seolta go hálainn ar fad agus an dá phointe faighte ag Rogers. Sea, darna scór agus ón chlub céanna. Cuireadh tugtha aige ansan do Tom O'Sullivan gluaiseacht chun cinn agus tá a fhios ag an saol Fódhlach go bhfuil an fear seo go maith in ann na scóranna a aimsiú agus tá sé gafa laistigh den gcosaint anseo, Paudie Clifford trasna an bháide tá cúl anso bhuel agus tá sé neadaithe go hálainn ar fad ansan aige Conor Geaney. Mar sin, tá sé suaithinseach, tá Ciarraí ag cosaint i bhfad amach, lasmuigh den líne cúig mhéadar is daichead fiú. Ní foláir nó tá spás laistigh, an cuaille b'fhéidir, ní hea, díreach laistigh de ansan aige Ethan Doherty. An pheil caite isteach go dtí Dylan Geaney, uaidh siúd go dtí Conor Geaney agus a phointe tógtha aige siúd, bhuel, tá go deimhin, bíonn Brendan Rogers. Barrathuisle bainte istigh as Killian Spillane ach an ceann san Barry Dan O'Sullivan a bhuachaill, tá tine ar chraiceann ag an bhfear seo tráthnóna. B'fhéidir triúr nó ceathrar thart air agus ní bheadh spás aige. Botún anso mo leithscéal aige Shane Ryan, gadaíocht ansan aige McGuigan agus tá sé sin ard agus ealaíonta. Sea agus laistigh de 30 soicind sin dhá scór faighte ag Doire ansin. Mar sin, sé Dylan Geaney an té is cóngaraí don líne leathshlí. Tá beirt laistigh de súd arís ach an iarracht san ar scór ab é sin Niall Toner agus pointe den scoth faighte aige go buan seasta. Ach sin scéal thairis seo chugainn. Conor Geaney isteach anso agus tá sé laistigh arís agus tá cúl eile faighte aige Ciarraí ansan agus é faighte Cumann Watty Graham Ethan Doherty agus anois McCarron agus tá sé sin ar fheabhas ar fad aige Ben McCarron i láthair na huaire agus fós aige Doherty. Anois Cassidy ag teacht timpeall an chúinne chuige, an pheil ag teacht timpeall laistigh den gcuaille, pointe an-ghleoite lasmuigh. Dylan Geaney anois. Buailte isteach anseo agus faighte aige Conor anois. Bonn curtha aige siúd, fé fhéinig sin, dó a dó anois aige Conor Geaney. An ionsaithe malartaithe aige siúd, ón gcliathán so go dtí an gceann thall. Ethan Doherty ag feitheamh leis an reathaí anseo agus an ceann san buailte thairis an trasnán. Athsholáthar aige Killian Spillane. Anois mar sin iarracht anseo aige Dylan Geaney agus sin cic gur fiú dhá phointe é aige fear an Daingin. Sea, bhí moill bheag anso, nílim róchinnte, canathaobh go raibh an mhoill ann, ach Martin McNally á rá leis an gcúl báire, scaoileadh fé agus arís an ghabháil aige Rodgers agus tá sé chun tosaigh, Toal agus tá Ethan Doherty taobh leis, tá an pas tugtha, deis ar chúl! Pointe do Dhoire! An pheil bainte de ag siúd Paul Cassidy anois, bhí sé ag cuimhneamh ar fhanacht lasmuigh den stua 40 méadar ach b'fhéidir gurbh ann an pointe, Rodgers, bhfuil sé fada go leor díreach ag glanadh an trasnáin. Tom O'Sullivan, féach tá an nasc aige Seánie O'Shea do ghaibh sé ar thaobh na láimhe deise uile níos deacra ach tá an máistir ansan chugat i mbun a cheirde, ag déanamh go maith ansan an obair shalach agus tá Evans scaoilte chun siúil ansan aige. Dónal O'Sullivan an-ghnóthach leis ó tháini' sé chun páirce agus tá na foirne ar chomhtharrac. Ethan Doherty ag feitheamh le ruathar, Lochlann Murray ag iarraidh cabhrú leis ach tá siad istigh, Shane McGuigan thar aon eile! Agus an ceann san curtha sa líon go paiteanta aige Shane McGuigan! Isteach an t-ionsaí, Lochlann Murray, Seanie O'Shea ní mór ná go gcuirfidh sé cor coise fé Murray Doherty isteach agus rith thar n-ais le Doire anois. Tugtha isteach ansan. Sin é an fear lár páirce acu, Cathal Begley. Ceann ard isteach ansan agus tá seans ann. Á, sin cleasaíocht álainn ar fad! Agus an ceann san aige Paul Geaney! Ag teannadh le ceann scríbe, an lánchúlaí McEvoy, a fuair cúl iontach i gcluiche ceannais na sraithe ansan i bPáirc an Chrócaigh anuraidh. Isteach go dtí Shane McGuigan! Scoth na n-imreoirí á nochtadh féin arís. Agus tá an tseilbh a bhfuil caillte aige Paul Geaney, ach tá sé buailte thar n-ais agus tá Paudie Clifford istigh, seo é an seans agus tá cúl faighte aige Dónal O'Sullivan! Tá sé seo dochreidte! Tá sé ag teacht isteach O'Sullivan arís agus tá sé Paul Geaney chun cúl eile a dh'fháilt in achar 30 soicind! Paudie Clifford thíos fúinn agus é chomh sásta! Sea, sin dochreidte! Ansan bhí sé sin Ar fheabhas ar fad.